Seo clár a trí den tsraith cláracha seo. Beimid ag cur síos ar an gclann nó ar an teaghlach. De ghnáth, tosaíonn an scrúdaitheoir ag caint fút féin agus do chlann. Ba cheart duit é seo a ullmhú go maith. Má bhíonn tú cliste, is féidir leat nascanna nó links a chruthú duit féin anseo. Agus, piocann scrúdaitheoir suas orthu seo agus tú ag caint. Cabhróidh sé seo le comhrá nádúrtha a bheith ar siúl. Labhróidh mé leat faoi na nascanna ar ball, agus feicfidh tú samplaí díobh sa chomhrá. Anois ar dtús, ba cheart duit an foclóir seo a fhoghlaim go maith.

Úsáid foclóir saibhir in áit foclóir simplí páistiúil. Cloisimid an leagan simplí ar dtús, so tar liom anois go dtí seomra na mbéaltrialacha. Inis dom fút féin agus do chlann. Tomás Ó Néill is ainm dom agus tá cúigear i mo chlann. Tá beirt deirfiúracha agam ach níl aon deartháir agam. Táim seacht mbliana déag d'aois. Cén t-ainm atá ar do dheirfiúracha? Áine agus Bríd. Agus cén aois iad? Tá Áine a sé déag. Tá Bríd fiche a haon. Ar mhaith leat deartháir a bheith agat? Sea. An réitíonn sibh go maith le chéile? Ní hea.
Cén fáth? An teilifís.
OK, bhí sé sin ceart go leor, ach tá sé simplí. Níl mórán nascanna ann don scrúdaitheoir. D'fhreagair Tomás na ceisteanna ach ansin stop sé. B'fhearr do Thomás leanacht leis an gcaint go dtí go gcuirfeadh an scrúdaitheoir ceist air. Tabhair faoi deara freisin mar a d'úsáid sé 'sea' agus 'ní hea' Anois, rachaimid ar ais arís go dtí seomra na mbéaltrialacha.
Inis dom fút féin agus do chlann. Is mise Bríd Nic Mhathúna agus cúigear ar fad againn atá sa teaghlach, mo thuismitheoirí san áireamh. Cé mhéad deartháir agus deirfiúr atá agat? Beirt deirfiúracha atá agam, Áine agus Síle, ach níl deartháir ar bith agam, faraor. Sí Áine an duine is óige, níl sí ach sé bliana déag fós. Tá sí san idirbhliain faoi láthair. Cé hí an duine is sine sa chlann? Síle an duine is sine, agus is mac léinn leighis í in Ollscoil na Tríonóide i mBaile Átha Cliath i láthair na huaire. Tá sí mór le Ciarraíoch, agus tá siad geallta ón Nollaig seo caite. Píolóta é mo Dhaid, le Aer Árann, agus múinteoir meánscoile í mo Mham. An réitíonn sibh go maith lena chéile? Ah, réitíonn muid ar fad an-mhaith lena chéile, go hiondúil.
Anois, bhí sé sin i bhfad níos fearr. Tá foclóir saibhir ag Bríd. Tá go leor nascanna nó links ansin don scrúdaitheoir. Cá bhfuil na nascanna seo? Bhuel, is féidir labhairt faoin scoil agus cúrsaí oideachais, mar tá Áine san idirbhliain agus tá Bríd san ollscoil. Is féidir dul ag caint faoi gairmeacha beatha freisin. Is píolót é Dad agus beidh Síle ina dochtúir agus is múinteoir bunscoile í Mam. Ar ndóigh, beidh muid ag ullmhú na nascanna sin sna cláracha eile. Ní maith le scrúdaitheoirí ceist díreach a chur ort faoi cén obair a dhéanann Mam nó Dad. Ach anseo, chonaic tú go raibh Bríd sásta an t-eolas a thabhairt di féin. Anois, sin straitéis an-mhaith ag Bríd. So, foghlaim an foclóir seo anois duit féin. Cúigear againn ar fad sa teaghlach. Faraíor, faoi láthair, mac léinn leighis i láthair na huaire, mór le Ciarraíoch geallta agus go hiondúil.